Uhuruchi ọma nụ. Uhuruchi ọma nụ ụmụnne m. Eji m n'aka na taa na-aga ọfụma. Tupu anyị amalite, ka anyị chelu ọtụtụ ụmụnne anyị ka ha mee gịnị? Ka ha nwee ike sonyere anyị. Hmm. Ka ha nwee ike sonyere anyị.

ka anyị nyetụkwu obere ohere ka ụmụnne anyị ụfọdụ nwee ike sonyere anyị ka anyị wee bido tupu anyị amalite ee tupu anyị amalite eji m n'aka na ụbọchị unu na-aga ọfụma ife anyị nwere ikwu maka ya taa bụ ife gbasara alụsị ka anyị nwere ikwu maka ya n'ụbọchị taa hmm? maka na ọtụtụ mgbe a bịa kpọọ alụsị a ụfọdụ ụmụnne anyị aghọtafie anyị maka na unu ma na ife ụka mebiri n'obodo anyị ehika ụfọdụ ụmụnne anyị aghọtafie afa ahụ a kpọrọ alụsị ụfọdụ ebido tụba ụjọ ụfọdụ a kpọhakwa alụsị ha eburu n'obi na alụsị is all about ife ọjọọ Mm-mm. alụsị is not all about ife ọjọọ na alụsị bụkwanụ nke ọma ọ dị ka ụdị i si wee ghọta ya bụ gịnị ya bụ alụsị tupu anyị a na-echere ka ụmụnne anyị ghọta nata bịa sonyere anyị hmm? ka ha ghalịta azụ ndị nọ n'ụzọ ije ka ha chighata ndị na-alahụ ụla ka ha tete ka ha bịa sonyere anyị ee eh? okay eji m n'aka na ụbọchị unu na-aga ọfụma mgbede ọma ụtụtụ ọma efifie ọma ka o si wee dụ site na mpaghara ebe ọbụla i si eme gịnị i si esonyere m ugbu a a sị m ngwa onye ji akwa ya emekwana gịnị ya akwa ya ngwa onye ji eko ya emekwana gịnị ya akwakwana ya nke onye na-emebe ezigbo ife m ya mee gịnị ya gazierie mm? nke onye na-emebe ezigbo ife a sị m ya gazierie Eke kele ụwa mee gịnị chekwaba anyị ma duo ọlụ aka anyị na onye ọbụla nwere ezi ọlụ onye ọbụla enweghị ozi e- ezi ọlụ ọ ya mazikwa na nke anyị na-ekwu okwu ya bụ maka ndị ọbụla nwere ezi ọlụ anyị sị ka Eke kele ụwa mee gịnị duo anyị dịka ọlụ aka anyị si wee dị uhuruchi ọma uhuruchi ọma ebe ọbụla i si wee na-esonyela anyị a sị m na ọ ya adụrụ onye enu mma dụrụ onye ana mma dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma mm, dụrụ okenye dụrụ ụmụntakịrị dụrụ ezinụlọ anyị niile mma ife ọma ife ọma ka anyị na-ayọ n'isi anyị n'otu n'otu ife ọma ife ọma ka anyị na-ayọ n'isi anyị n'otu n'otu ka anyị nwetụ obere ndidi ka ụmụnne anyị ụfọdụ wee mee gịnị wee nwee ike sonyere anyị okay ife anyị nwere ikwu maka ya n'uhuruchi a ma ọ bụ n'ụbọchị a bụ ife gbasara alụsị kedu ihe bụ alụsị a na-ekwu okwu ya ngwa ngwa ị nụrụ ka a kpọrọ alụsị kedu ife izizi ga-abịa gị n'obi ọ ife ọma ka ọ ife ọjọọ maka na ụka meziri anyị ebe a kpọghakwa alụsị ma ọ bụ a fụ onye na-eje n'okwu mmụọ ife ọzọ a ga-akpọkwa ya bụ a gbawaala onye ahụ ụchụ tụfịakwa na onye a na-eme ajọ ife mana alụsị abụọkwa na ajọ ife mm? sọsọ onye na-atụ alụsị egwu yes i'm looking so excited sọsọ onye na-atụ alụsị egwu so onye na-atụ alụsị egwu bụkwa na onye na-eme ife ọjọọ onye aka ya adịghị ọcha bụ onye na-atụdebe alụsị egwu maka na alụsị na-ekpe ikpe nkwụmọtọ alụsị anaghị ekpe ikpe nkwụmọtọ hmm? asịkwa m ndị na-achọ nwa ka eke kele ụwa kunye ha nwa onye ọbụla na-achọ mkpụrụ nke afọ asị m ka eke kele ụwa mee gịnị gọzie ya welu mkpụrụ nke afọ gọzie ya maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-atakwanụ afụfụ n'ife gbasara mkpụrụ nke afọ ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ n'ife gbasara mkpụrụ nke afọ onye ọbụla na-achọ mkpụrụ nke afọ ọ bụ nwanne gị ọ bụ ngị nwa ọ bụ enyi gị asị m ka eke kele ụwa mee gịnị welu mkpụrụ nke afọ wee chọọ ya mma ọ ya amụta ozuzu eke mụta ozuzu orie asị m ndị enu na ndị ana enyekwana ya ụmụ na ụmụ na-amụnye ụnọ ọkụ hmm? asị m nke onye na-eme ya gaziara ya ndị na-azụ afịa ọrụ aka unu gazie ndị na-arụ ọrụ oyibo ọrụ aka unu gazie ndị ka nọkwanụ n'aka mmadụ asị m na unu ya-anọ ọfụma ma pụta ọfụma ụmụnne anyị ndị nọ na mba asị m ndị enu na ndị ana ana ngwuru be nna unu niile ana igbo niile ana ụwa niile ya mee gịnị ya chekwabakwa unu unu ama gba aka wee nata unu ga-eji ife wee nata hmm? ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ na-achụ asị m ndị mbụ na ndị egede buolu unu ụzọ kpeere unu azụ ndị ife na-esiri ike ka alụsị igbo na-emere igbo ife mee gịnị meere unu ife unu ka ọ dị nlo mmụọ niile na-afụ maka ife siri ike ka o meere unu ife unu ka ọ dị nlo hmm? ndị na-achọ enyemaka ka enyemaka ruo unu aka ndị na-achọ mmeghe ụzọ asị m ka mmeghe ụzọ ruo unu aka asịkwa m ọ nụrụ ube nwanne ya agbachikwana nkịtị anyị wee na-ekwu n'ụbọchị taa na ife anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa bụ alụsị na mbụ kedu ife bụ alụsị ọ bụrụ na a kpọọ alụsị ma ọ bụ na ị nụrụ alụsị kedu ife izizi ga-agbata gị n'obi maka na ndị ụka ọbịa bịalụ mezie ọ dịka ya sị na nke anyị bụ ajọ ife ngwa ngwa e kwuru maka nke anyị ọ bụrụ sọ ajọ ife ajọ ife na-eme gịnị na-agbata anyị n'obi eweluzie maka ya wee mee gịnị anyị bụ ụmụafọ Igbo welu na-aghọtafie nke anyị alụsị bụ mmụọ ndị Igbo ji wee biri ụfọdụ na-akpọ ya alụsị ụfọdụ na-akpọ ya arụsị arụsị ụfọdụ na-akpọ ya alụsị alụsị nke ọbụla ndị be unu na-akpọ ya nọọ mmụọ ndị Igbo ji wee mee gịnị ji wee biri mmụọ ntọala ndị Igbo ji wee mee gịnị ji wee biri mmụọ ndị Igbo ji wee na-agwọ ahụ maka na e nwere alụsị ndị Igbo ji agwọ ahụ mmụọ na-emere ana Igbo ife mmụọ ndị Igbo ji echekwa ife mmụọ na-egboro anyị bụ ụmụafọ Igbo mkpa anyị na ụdị na ụdị ọbụla ya bụ mkpa si wee dị ọkwa na nya bụ alụsị mmụọ na-ekpe ikpe nkwụmọtọ mmụọ na-akwụdolu nwa ogbenye mmụọ na-akwụ n'eziokwu maka na ehe gboo alụsị na-akwụ n'eziokwu alụsị aha ekpe ikpe ezighi ezi kpatalụ nwa ogbenye ọbụla nwee ife sibere ike o mee gịnị ọ gbara ọsọ jebe n'alụsị kpatalụ nwa ogbenye ọbụla ife sibere ike mgbe mbụ ọ gbara ọsọ mee gịnị jebe n'alụsị jee tụwa akwa alịlị ee mana kịta ọ dụzịa ka ya sị na enu na ana mere gịnị ghara agha ọ dụzịa ka ya sị na ndị nwanụ nọ n'isi mmụọ nọga n'isi alụsị bugasị ọfọ alụsị dị iche iche o nweziri ka ije ha si ede mana ndị mbụ na ndị egede ka ya-eme ya bụ gịnị ya bụ ọnọdụ echighatakwa azụ dịka ọ dụbara na gboo gboo ngwa ngwa a kpọrọ alụsị alụsị bụ ebe ụmụ nwaanyị ajadu na-eje eme gịnị na-eje e-take ee kedu ihe a na-akpọ ya ọ bụrụ ndị ọnụ oyibo ọ bụrụ n'ọnụ oyibo ọ sị na homage

mkpu akwa ụdị ndị dị etu ahụ na mmadụ na-anapụ gị ife na- n'ike ife gị ị ma nọọ nke gị na mmadụ na-anapụ gị ya n'ike alụsị ka ị ga-emenụ ka ọ ga-abụ ị gbajekwu na ya bụ ogbe- mgbe gboo ya bụ ife wee mee gịnị ọ dị s- ya bụ ife adụ nlo ka m ghara ịsụ ya n'ọnụ oyibo nọọ Igbo ka anyị na-asụ ya bụ ife eme gịnị ya bụ ife adụ nlo e gboolu gị ya bụ mkpa gị mkpa ọbụla i buru jee n'alụsị eme gịnị e gboolu gị ya bụ mkpa gị na ehe gboo na ehe gara aga mana ọ bịazielu kịta ọ dụzịa ka ya asị enwetego m ọtụtụ ajụjụ dị iche iche na ọtụtụ ife mkpesa dị iche iche ọ dụzịa ka ya asị na nya bụ arụsị anaghịzi akpata agwa ka o si akpa na ehe gboo ọ bụghakwanụ na arụsị aha akpata agwa ka o si akpa na ehe gboo arụsị ka na-alụkwa ọrụ dịka ọ na-alụ n'ehe gboo kama na ife bụzi nsogbu kịta bụ na ọtụtụ ndị isi mmụọ nọzi na ya bụ alụsị na-emezi ọtụtụ ife dị iche iche anyị ga-eji nwayọọ wee mee gịnị wee kọwaa okwu a ee ka ụfọdụ ndị ga-ada na-eche na na ọ ha ka a na-agwa mm? anyị ga-eji nwayọọ wee mee gịnị wee na-adọbiri nyawa okwu nwa obere nwa obere ka ofe lọrọ alọ wee zuola anyị nri so ọtụtụ ndị isi mmụọ maọbụ ndị nọzi n'isi alụsị bịazialụ na-akpa agwa dị iche iche ọtụtụ n'ime ha na-atụrụzi uche nke aka ha mee ọtụtụ n'ime ha na-abụ ha nọkatazie ha enye iwu sị na alụsị kwuru ife ndị a niile na ụmụ nkịlịnka omume dị iche iche alụsị na-asọ ya nsọ ọ ya kpatara abịazi ọ dịka ya sị na alụsị anaghịzi alụ ọrụ ọ bụkwa na alụsị anaghị alụ ọrụ alụsị na-alụ ọrụ mana o nwere ụdị akparamagwa ọ ga-abụ onye nọ n'isi ya bụ arụsị na-akpa ya bụ arụsị ewee mee gịnị ewere nwayọọ nọcha n'akụkụ were nwayọọ na-enene ife na-eme mm? ọ bụrụ na onye nọ n'isi arụsị maọbụ onye bu ọfọ arụsị pụọ n'ebe dị aṅa jee gwọta ụmụ ọgwụ a dị iche iche wee were ya wee bubata n'ebe arụsị sị na ya ji efe mmụọ ọ bụrụ na arụsị na-asọ ụmụ ọgwụ a nsọ alụsị ahụ ga-eme gịnị ga-eji nwayọọ gbapụ ọsọ nọdụ n'akụkụ na-enene ọkwa na ya bụ na i jee kpesachara alụsị ife wọn- o- otu izuụka gaa izuụka naabọ otu ọnwa ọnwa na-atọ ọnwa na-anọ ị yala anụ ọsịsa ife i jere n'alụsị jee yọọ maka na gịnị maka na alụsị ka nọzi n'akụkụ na-eme gịnị welu nwayọọ na-enegharị anya ife na-eme o wee bụrụ ya na ụfọdụ ndị aka ji ọfọ na-ebizi ndụ dị aṅaa dị aṅaa ụfọdụ ndị aka ji ọfọ na-anọkwuzi n'okwu alụsị ka ka m dozie ọnụ m ọfụma wee kwuo nke a ụfọdụ ndị aka ji ọfọ na-anọkwuzi n'ihu mmụọ n'ihu alụsị nwanụ mee gịnị na-arị nwaanyị enu ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ụnụ afụbeghị ebe nke a mere ebe ọ na-eme ka m kọọ so mgbe alụsị fụchara ụdị ife a ọ mmetọ nyelu ya bụ alụsị maka na alụsị aha anọ ebe luru unyi alụsị aha anọ ebe a na-eme mmetọ kpatara ọ ga-abụ a sị gị ị ga-eje n'okwu alụsị ọ bụrụ na gị na nwoke nọrọ n'abalị taa maọbụ na gị na nwaanyị nọrọ n'abalị taa tupu ị ya-eje n'okwu alụsị ị chọọ ụmụ kịrịkịrị afịfịa dị iche iche eji awụcha ụchụ wee mee gịnị wee wụchaa onwe gị wee jebe n'ihu alụsị maka na ebughị ọra akwa ejekwu alụsị kedu ka ọ ga-adụzi ọ bụrụzia na onye buzi ọfọ alụsị nọzi n'ihu mmụọ n'ihu alụsị were na-emezi ụdị ife dụ dụ aṅaa dụ aṅaa alụsị ga-eme gịnị kwụcha n'akụkụ ọkwanụ nya na oge ụfọdụ ndị mmadụ gasịzịa n'ihu mmụọ jee yọọ ayịyọ otu izu ụka agaa otu ọnwa agaa ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ emegide otu aha aga ọ dịka ya sị na onye nwa afọ azị ụsa ife o jere mee ụfọdụ n'ime anyị sikwuzi na alụsị aha arụ ọrụ n'eziokwu alụsị na-arụ ọrụ ife o ji dịka ya sị na alụsị na-adazi mba bụ na mmetọ a na-emezi n'obi alụsị n'oge ugbu a mere gịnị ọ dụzi ọtụtụ bara abara ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị maka na-ekwu e mee nwata ka e mere ibe obi adị ya mma ka anyị na-ekwu maka ụmụ nwoke ka anyị na-ekwukwa maka ụmụ nwaanyị ụfọdụ na ụmụ nwaanyị anyị bụ arụ ụfọdụ na ụmụ nwaanyị anyị bụzi ndị dibịa ka ha na-eme gịnị ka ha na-achụgharịzi anyị ka na-abịakwa na okwu anyị ekwu ekwu bara abalụ ụfọdụ na ụmụ nwaanyị bụzi ndị dibịa ka ha na-achụgharị ha jee n'ihu arụsị ha ya eme ife ha jelu n'ihu arụsị ije mee na ha dọ na ebe ahụ chọba dibịa ụfọdụ sị na ọ na dibịa zi ka ụtọ nalụ dibịa ahụ ị na-eje asakụrụ ị ma ka o si wee kwado ka m jụkenenụ ụmụ nwaanyị anyị ajụjụ ụmụ nwaanyị anyị ka anyị mee gịnị ka anyị jikọnata onwe anyị na ife ka nkụ dibịa ahụ ị na-eje asakụrụ ife ilu ị na-echezi na ọ na dibịa ka ụtọ nalụ ị ma ka ya bụ dibịa si wee kwado ị ma ife dibịa ahụ ji wee chere onwe ya ọ ga-abụ ụmụ nwaanyị ruzie ha na-esogharị nwoke n'ike n'ike na-etinyekwuzi ụfọdụ ndị dibịa n'o- na nsogbu n'ọnwụnwa this one nke a ka bụkwa maka ụmụ nwaanyị anyị i jekatakwa na ije ofu dibịa e wee sị gị na ọ site n'inwe mmekọ na nwo- nwoke na nwaanyị ka a ya eji lụrụ gị ọrụ hapụ dibịa ahụ jewalụ ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ọ bụrụ na ya bụ dibịa chọrọ iyi gị ọyị ya gwawaga gị na ọ chọrọ iyi gị ọyị mana ọ bụrụ na o mepeghakwa ọnụ sị gị na ọ na mmekọ nwoke na nwaanyị ka a ya esi wee lụ gị ya bụ ọrụ hapụgodu ya bụ dibịa mee gịnị jewara onwe gị nne ma ọ bụ nna mara na ya bụ ife a na-ekwu na o teziri aka maọbụ malụ na okwu esina n'okwu ahụ a na-ekwu nwanne m nnọọ chichi nnọọ malụ na okwu ahụ a na-ekwu esigo na ya bụ okwu e ji n'aka banyezie n'ife ọzọ maka na a sị na e, ekene hapụ nku aka jezie ebe ọzọ ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ ife ọzọ so ka anyị ghanata azụ anyị nwee ife anyị na-akọ maka ya bụ alụsị ma ọ bụrụ na kịta ka ị na-esonyere anyị anyị wee na-ekwu okwu kedu uru alụsị bagasị n'ala Igbo ma ọ bụ n'ọdịnala Igbo nke izizi bụ na alụsị bụ ya na-ebute ngọzi alụsị na-eme gịnị ọ na-ebute ngọzi ọ na-ebute amala maka na i jee yọọ alụsị amala na afịa gị aha aga aga i jee ebe ahụ kpesara alụsị alụsị ga-eme gịnị nye gị because na alụsị a bụkwa na awele ofu ife anyị bụ ụmụafọ igbo amaghị ọ bụ na alụsị ọbụla ịfụrụ nwere awele ịma ka ya bụ alụsị si wee nwee awele nee anya na ọtụtụ afịa dị iche iche n'ala igbo o nwere ọ bụrụ na akpọ n'afịa unu na-azụ eke a ya enweriri afa alụsị emela agbakwunyere na ya bụ eke asị gị eke eke otolo maọbụ eke ogwugwu nkwọ igbo a ya enweliri alụsị dị na ya bụ ọma afịa ị nee anya ịfụ na afịa ahụ na-eme gịnị na-azụ na-aga were were ya kpatara ndị na-arụ ọrụ awele ndị na-ọrụ arụ awele ya kpatara dibịa ọbụla na-alụ ọrụ awele na-alụsi ọrụ awele ike ofu n'ime ụfi- ụzọ ife ọ ga-eji lụrụ gị ọrụ awele ahụ bụ aja ịchịtalụ n'afịa jee mebe jee mebe ee kedu ihe a na-akpọ ya n'ọnụ oyibo jee mebe inquiry about this thing I'm telling you now dibịa ọbụla na-alụ ọrụ awele na-alụsi ọ- awele ike onweghị ka ọ ya esi lụchalụ gị ọrụ awele hapụ itinye ya aja si n'afịa wee pụta ọ ya asịrịrị gị jewe n'afịa na-ekwo ekwo ka ije chịtara ya aja dibịa ọbụla na-alụsi ọrụ awele ike ọ sọgodi ya bụrụ ma oke ite a na-alụ aja si n'afịa ya abalịrị ya go and make inquiry about these things so ebe ọ bụ na dibịa ga-alụbalụ gị awele sị gị jee chịta aja si n'afịa afịa ahụ ịmakwa na o nweriri alụsị eji wube ya bụ afịa why not ngị nwa ijezi na ya bụ alụsị jee yọọ amala ma ọ bụ ngọzi unu ma na anyị bụ ụmụafọ igbo na-achọkarị ya ebe ọ na ebe ọ na-adịla anyị ọsịsọ ọsịsọ mfe mfe ebe ọ bụ lee na dibịa ga-alụ ọrụ awele sị gị jee chịta aja n'afịa ị makwarị na afịa ahụ nwere alụsị eji wube ya na afịa ahụ nwere alụsị nwe ya na enwere mmụọ dụ behind that afịa kedu ihe metazi na ngị nwa ama ngori ya ọjị ọjị ọkwa ọjị four gorie ọjị four gorie nzu na edo ọ bụrụgodo na ijihọ ọkụkọ jebegodo were ọjị ahụ na nzu na edo wee mee gịnị jebegodo n'ihu alụsị ahụ jee na jee yọọ amara na ngọzi ya bụ na alụsị na-eweta ngọzi na amala ma ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ ma ọ bụrụ na m- na mmetọ adịghọ na nya bụ alụsị ma ọ bụrụ na isi isi mmụọ ma ọ bụ aka ji ọfọ nọ na nya bụ alụsị na-edebe iwu na-edebe nsọ maka na dibịa a na-alụ alụ nwekwaranụ iwu s- ji ya bụ dibịa onye ọbụla bụ aka ji ọfọ nwere iwu ji enu mana anyị bụ ụmụ agbara ọfụụ kịta achọghịzi ịma nya bụ iwu anyị na-ebizi ndụ anyị oge ọbụla o- etu o si sọ anyị anyị bụ ụmụ agbara ọfụụ na-eche na ife bụ ibu ọfọ ife bụ aka aka ji ọfọ bụ just eb- akpaghakwa gị ọfọ n'aka ọ bụrụ ya na ị bụrụgo aka ji ọfọ e bunye gị ọfọ n'aka ma ị naghị asọ nsọ so ọfọ ahụ nwanne ọfọ ahụ iji ị ga-eji akparamagwa gị na omume gị wee metọọ nya bụ ọfọ nya bụ ọfọ ama nrụzi ọrụ ị ga-eji akparamagwa gị na omume gị mee gịnị metọọ ya bụ ọfọ i bu n'aka nya bụ ọfọ ama ndụzi ile nke a sokwa na ofu ife kpatalụ ọ bụrụ na ị jee n'alụsị ka ị jee yọọ amala onye na-efe alụsị mechalụ gị ife n'alụsị ị yara anata ụsa ayịyọ i je yọ n'alụsị maka na nya bụ onye na-efe alụsị nke mbụ adịghị ọcha nke ịbụọ ọ naghị edebe iwu dịka aka ji ọfọ si edebe iwu ọtụtụ n'ime ife niile a na-akwụgharị na-aza aka ji ọfọ na mbụ aka ji ọfọ one ka na-edebe iwu aka ji ọfọ ekwesịghị ịna-anọ n'ezi ka sisi kụchara sisi nke mgbede maka na ị- maka na ọfọ mmụọ ka o bu otu ahụ o bu ọfọ mmụọ nya na ụmụ mmụọ na-awụ aka ji ọfọ ekwesịghị ịnọ n'obodo mmadụ ma ọ wụ na mba ka siksi nke mgbede elekere nke isii kudo ya n'ezi aka ji ọfọ ekwesịghị ịda-alahụ n'ezi ebe ọbụla ọ nọ ee if- elekere ọbụla ọ sọkwara nya na-akụ ọ ga-analili be ye maka na onye ichie ka ọ bụ aka ji ọfọ ekwesịghị ịna-afụ ozu anya kịta ndị aka ji ọfọ na-ejezi eb- tie mpala kwechiri ebe a na-eni ozu aka ji ọfọ not just aka ji ọfọ dibịa kpọrọ onwe ya dibịa zuru oke kpọrọ onwe ya aka ji ọfọ zuru oke ekwesịghị ịfụ iji anya ya naabọ wee fụ ozu aka ji ọfọ ekwesịghị ili nni e siri n'ebe a na-eme mmemme akwa ozu mmadụ one ya-edebenwu iwu one a na one a na ị bụ aka ji ọfọ ma ọ bụ na ị na-alụ dibịa mmadụ wee nwụọ n'ogbe gị ma ọ bụ na ụmụnna gị ị yaha eji anya gị fụ ozu ahụ mbọsị ahụ a na-akwa ya the following day ị dị free ịga but that particular day a na-enyi ozu ahụ ị kwesịghị ije ebe ahụ maka na ị kwesịghị ịfụ ya bụ ozu mmadụ one ka na-edebe iwu a so back to what we are saying aka ji ọfọ em sorry em purpose of alụsị uru alụsị bara n'ana Igbo mm? na mmadụ napụrụ gị ana n'ike na mmadụ napụrụ gị ife gị n'ike alụsị ka eji eme gịnị ka eji agbata nyawa ụgwọ alụsị ka eji ebi ya bụ okwu dị etu ahụ ndị Igbo n'ehe gboo gara aga bụ alụsị ka ha ji eje ọgụ onye ọbụna example bụ anyị bụ ụmụ afọ Nnewi onye ọbụna bụ nwa afọ Nnewi bụ nwa afọ Nnewi zuru oke ya-aghọta nke a m na-ekwu ndị Igbo bụkwanụ mmụọ alụsị ka ha ji eme gịnị ka ha ji eje agha n'ehe gboo ya bụ uru alụsị bagasị ejikwa alụsị eme back to sender eji alụsị alụsị ka dị ile eji ya eme back to sender na mmadụ na-agwọrụ gị ajọ ọgwụ na mmadụ na-emere gị omume dị aṅa dị aṅa i jee kpesara alụsị alụsị esikwa etu ahụ mee gịnị buru nya bụ ife ahụ onye ahụ na-ebute n'ebe ị nọ bụ ife ọjọọ mee gịnị buchighakwara ya azụ eji alụsị eme back to sender iwu abụghị nọ mgbe ikechiwere ikechicha ya maọbụ mgbe ị na-eme ife mfesa ka ị na-achọ back to sender ị chọọ back to sender jee kpesara arụsị mana i jekwa ebe ahụ asịkwa na alụsị ya gbuo mmadụ ọ bụhọkwa m gwa gị jee kwuo alụsị ife m gwara gị bụ jee i- m- na eji alụsị eme back to sender mana i jekwuwa ezikwa alụsị sị nya gbuo mmadụ nke ahụ dị n'isi gị aka m adịghịkwa ya Mm? so before i continue biko nụ ụmụnne m try to join my new page before I continue ka anyị gbaa aka afịa ụnụ mana a na-agba aka afịa gba so before I continue try to join my new page my new page try to join the page that new page will be more of videos about our spirituality, practical work when it comes to Olo di Chiche. Eh? We'll still be handling this particular page, but that particular one will be more comprehensive. Ife gbasara ọlụ, etu esi alụ ụfọdụ ọlụ dị iche iche. You are going to watch it live videos and more. so try to join that page all right thank you very much so anyị ka na-ekwu maka alụsị anyị ekwu- kọwago ife gbasara alụsị kọwaa ife gbasa uru alụsị baa n'ana Igbo ife ọzọ nothing my dear nothing happened to the old page but

you know but that one will be more comprehensive i assure you that so please try to join my new page try to join my new page later on i'm going to share the the page here so the link here anyị akọwago ife gbasara alụsị ife bụ alụsị kọwaa uru alụsị ba n'ana Igbo some of us can't understand your language

getting back uh, to another sub uh, topic uh, alụsị ọ na-egbu onye aka ya dị ọcha does alụsị kill the innocent innocent people the answer is no if you're innocent ọ bụrụ na aka gị dị ọcha alụsị will never harm you alụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha tupu ịfụ onye alụsị mere ife maọbụ onye alụsị gbu ịma na onye ahụ enweghị ife o me in one way or the other na aka ya adịghị ọcha before alụsị can harm you if you are being reported to alụsị just bear it in mind that that person has committed one thing or the other alụsị doesn't harm anybody that is pure or aka onye ahụ dị ọcha alụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha that one is for certain ọ bụrụ na ịfụ ebe alụsị mee ife na aka onye ahụ dị ọcha nyocha enyocha ọfụma ka ịmara na aka onye ahụ ọ dịkwa ọcha eziokwu nyocha enyocha ọfụma ka ịmara na aka onye ahụ ọ dịkwa ọcha eziokwu ọ bụrụ na aka onye ahụ dị ọcha n'ezie n'ezie malụ na mmadụ mezi na ọ bụzi alụsị mee that one is the pure truth ọ bụrụ na onye ahụ na aka ya dị ọcha n'eziokwu n'eziokwu just know that someone or something else is behind the person's death maka na o nwe ndị ga-abụ like I've talked about it nji ndị ji ife na-efezi alụsị ọ bụrụ na atụọ mmadụ na alụsị enwezi ndị nọ n'okwu alụsị emewagala onwe ha business ọ bụrụ na atụọ mmadụ na alụsị alụsị egbupụghọ ha ewere aka ha mee gịnị gbuo in one way or the other ka e wee sị na alụsị na-eme gịnị na-alụ ọrụ this is just the pure truth about it so alụsị can never harm you if you are pure or you if you have not committed anything alụsị can never ever harm you then ịtụ mmadụ n'alụsị abịa n'ife gbasara ịtụ mmadụ n'alụsị this one I'm going to be ee eh, kedu ka m ma-esi kwu ya m ma-atachi ihu wee kwu nke a because I've gotten lots of calls any little thing our brothers will want to ịtụ mmadụ n'alụsị sometimes it doesn't end well dibịa bụ ezigbo dibịa dibịa dibịa maalụ ntọ na ana will never ever advise you to quickly ịtụ mmadụ n'alụsị it doesn't end well sometimes most of these eh, ana most of these eh, lands ọ ga-abụ ịje n'afa asị gị na alụsị nọ ebe ahụ most of them abụghọkwanụ na mmadụ tụrụ ndị ahụ n'alụsị most of the times ọ na-abụ ndị tụrụ mmadụ n'alụsị alụsị ahụ lụchazie ọrụ ya the alụsị will now return back to the sender and by the time o return back to the sender ọ na-egbu onye a tụrụ atụ ọ na-egbukwa ngịnwa tụrụ atụ and ka o si eme bụ o gbuo onye ọ baile onye ọzọ so sometimes don't always be too eager to go and report someone n'alụsị ọ dị ebicha ngwa ọ dị adịcha mma sometimes the end part of it ada amacha mma ọ ya kpatara na o nwere dibịa ọ ga-abụ i jekwuru sị ya na ị chọ ịtụ mmadụ n'alụsị the dibịa ga-asị gị gị mee gịnị gị jee chi ya sometimes some people might even do what some people might even ignore you na dibịa ka kwụbara aka ya ọtọ reasons o jiha adị mma nọmba one ọ bụrụ na ị tụọ mmadụ n'alụsị asịkwa m na o nwekwa cases e ji atụ mmadụ n'alụsị e nwekwa cases e ji atụ mmadụ n'alụsị but before doing that be sure of yourself because ọ bụghị ọ bụrụ na gị nwa commit i je ịtụ mmadụ n'alụsị be sure of yourself dịgodo sure na gị nwa na aka gị that you are pure nke a bụ nọmba 1 nke a bụ otu then secondly ọ bụrụ na ị tụọ mmadụ n'alụsị the alụsị ị tụ that person will surely go for war the alụsị ga-alụ ọrụ i dunye ya mana ọ bụrụ na alụsị ahụ lụchaa ọrụ i dunyere ya alụsị would want to go back n'ebe i si wee kpọpụ ya now so many people amahụ na ọ bụrụ na ụhọ sọsọ mgbe i je tụchaa mmadụ na alụsị na ọ ebe ahụ ka ọ na-end it doesn't end there because ị ka ya na-ajụ ese onye maalụ ntọ na ana ọfụma ị ka ya na-ajụ ese malụ na arụsị ahụ o bidogo ọrụ malụ mgbe ọ rụbara ọrụ malụ mgbe ọ rụchara ọrụ ya ka ị wee nwee ike mee gịnị jebekwa ebe ahụ i si kpọpụ ya jee mee there are some there are some ritual rites ị ga-eme ebe ahụ for the arụsị to return back ebe ahụ i si wee zipụ ya if not ọ bụrụ na alụsị ahụ rụchaa ọrụ ọ bịakwutebe ngịnwa dunyere ya ozi maka na ngịnwa kpọpụtara ya ngịnwa kwesịkwara iji ife wee mee gịnị wee kpọnaa ya failing to do that the alụsị ga-ebido mee gịnị kpakasịba ezi na ụnọ gị ahụ and when I mean ịkpakasị ahụ e nwere ike ndụ mmadụ esobe ya ọ bụrụ ya na i dunyere alụsị ka o jee rụọ ọrụ ọ rụchaa ọrụ chigata azụ lụba ọrụ n'isi gị most of our people sometimes ha dunyecha alụsị ọrụ they will forget to take the alụsị back home ebe a ka okwu dị most of them anaghịzi echetara most of them bụ mgbe ahụ ha tụchara alụsị ha akọrọ ife ọzọ jewara so let's be careful each time ịtụ mmadụ n'alụsị na-abịa anyị n'obi ka anyị malụ na ọ bụghịkwa so ebe ahụ ka o biri there are so many things involved in doing that then another thing anyị na-ekwu bụ ee abịa n'ife gbasara these eh, statutes image eji a na-edebegasị n'okwu alụsị is that the real energy ọ nọ na that thing akpụrụ akpụ ebe ahụ akpụrụ ife ahụ akpụrụ ọnya ka the energy dị the answer is no nke bụ that thing is just a representative nke ahụ ọ bụ nke ndị akwụkwọ nsọ kwuru ee kpụọnụ mmadụ n'oyiyi nke anyị nke ahụ bụ ife eji egosi ya ọ bụrọ ebe ahụ ka ike ya dị number 1 maka ndị na-eje akpọrọ ndị ụka sị na fa na-eje emebi ife n'okwu arụsị ka ha jee tikpọsi okwu arụsị na ha echegharịgo na ha ejebego enuigwe this and that and that be careful maka na ọ bụrọ ife ahụ ị na-eje ebukọrọ amụ ọkụ ọ bụrọ ebe ahụ ka ike dị alụsị ọbụna akpọtụrụ akpọtụ dị ebe ọ dị o nwerọ ife mere ebe alụsị ahụ the only thing bụ na ebe ọ na-ezuru ike na unu emego gịnị unu ewepụgo ya mana mmụọ ahụ dị ike ka dị ebe ọ dị so ndị onye ọbụla na-eje ekpokọrọ ife dị n'okwu alụsị jee kutuo e, obi alụsị kpokọrọ ife niile eji wee dọtụ mmụọ jee suo ọkụ i wee chee na i mebigo mmụọ ị ka emebibekwa mmụọ mmụọ ka dị ebe ọ dị ife ị na-emebi bụ ife nke afụrụ anya ife eji wee mee gịnị na-egosi the representative of the mmụọ that is ife na-represent na ife dị ebe anwa ọnya ka i jee kpokọrọ suo ọkụ the main energy ka dịkwa ebe ọ dị o nwerọ ife mere ya ọ pụghị apụ ọ ka dị ebe ọ dị ọ ya bụ even till the next generation to come na the alụsị ga na-eme gịnị ga na-akpakasị ahụ ọnya bụ i jee n'afa taa asị gị jee dozie ndị ichie be nna gị unu mebiri ehe gboo ọnya bụ na mmụọ anaghị anwụ anwụ ọnya bụ na mmụọ na ada emebi ya emebi na mmụọ ka dị ebe ọ dị the highest thing mmụọ ga-eme bụ o mee gịnị the mmụọ will shift a little bit ọ na-akpagharịzi na-eme gịnị ọ ma nwezi ezumike ọ na-enyezi nsogbu ọkwanụ mmụọ ụfọdụ ndị emebiri emebi ndị ichie ụfọdụ ndị emebiri emebi na ebe ife mee gịnị na-akpagharịzi kịta na-ada ọtụtụ ụmụnne anyị aka ogheri because aka ogheri aka ogheri ọ na-abụ e kwuo okwu aka ogheri most of us ebelieve na ọ sọ na mmụọ ka maọbụ na aka ogheri bụ ife ahụ afụ anya enwere aka ogheri na mmụọ nwee na mmadụ almost of mmụọ niile emebiri emebi n'ala Igbo na-eme gịnị na-awagharịzi achọ ebe ha ya eri nri almost of them na-ada most of ndị be anyị aka oghere ụmụafọ Igbo whether we like it or not eh, I'm not being rude for saying na so- some people bụ aka oghere I am not being rude but ka anyị kwuo nke bụ eziokwu let's tell ourselves the truth for once En- a lot of ụmụafọ Igbo wụ aka oghere today ada agụta ha ọnụ o wee bụrụ mmụọ emebiri emebi ife emebiri emebi wee chee na emebigo mmụọ amarọ na mmụọ ka dị ebe ọ dị ọ bụrụ na a na-emebi mmụọ emebi ijee n'afa afa ama ndị na-agwa gị na mmụọ be nna gị gị jee dozie ya na emebiri ya no ọ bụrụ na etu ahụ ha si esu ya ọkụ na-esu ha kwa ya ọkụ ọ kwụsị ị ma na ụdị ife a ekwesịghị ịda awa n'afa taa but ijee n'afa today these are the problems most people are having today ife ndị gboo emebiri emebi ọ bụrụ na ijebego ụka na inechago onwe gị anya firuo na ị na-eje ụka biko ejena emetụ ife ịmahọ ka esi wee fibe ya aka ife ịmahọ ka esi wee debie ife ịmahọ onye webatara ịmahọ ngwongwo eji dozie ejezina emebie ifiruo na ijebego ụka jebe ụka gị hapụ that thing aka maka adịka ama ama so coming back from there e nwere ọtụtụ alụsị dị iche iche n'ala Igbo e nwere ọtụtụ alụsị dị iche iche n'ala Igbo ụfọdụ alụsị a e nwere alụsị nwoke nwee alụsị nwaanyị good because most times ọ bụrụ na ị sị mmadụ jee na alụsị nwaanyị dị na ọ sị gị na ya amakwa na e nwere alụsị nwoke nwee arụsị nwaanyị good enwere arụsị nwoke nwee alụsị nwaanyị ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ e nwere alụsị bụ na ha naabọ bụ di na nwunye ha niile alụsị ọbụla mere gịnị dị n'ụdị ya n'ụdị ya enwere alụsị nwa enwere alụsị nwoke nwee alụsị nwaanyị now ọ na-abụ abịa gwa mmadụ jee n'alụsị be nne ya ma ọ bụ arụsị ikwu nne ya ịbatakwa n'obi alụsị ahụ enwelu etu a mmadụ ga-esi ịmago na ọga ọga nọrọ ọ kpọrọ ụmụ boy wuju onwe ya okilikili etu ahụ ka ọ dịkwa na mmụọ ịbata na alụsị dị iche iche ịya afụ ụmụ mmụọ ụmụ mmụọ mee gịnị nọdụ gbara alụsị ahụ okilikili dịka ngwu dịka akpụ these are the mercenaries mmụọ ahụ ji eje ọgụ

akpụ ọ bụkwa akpụ akpụ ọ bụrọ ụdị anyị na-eri eri no akpụ a na-ekwu okwu ya na-eto ogologo dịka ukwu osisi ọ na-enwe ogwu ogwu n'ahụ ya a na-akpọ ya akpụ mmụọ mmụọ ọbụla na-enwe ya even mmiri mmiri na-enwe ya enwere akpụ nwee ngwu ngwu bụ ya bụ na-etigbu amoosu tigbuo ogboma Mgbe enu ka wụ ana ọsa, ị chọọ ka gị na amoosu mee ife, jee kpesaalụ ngwu. Jee na mmụọ ọbụla enwelụ jekwube ngwu ya na alụsị ahụ so. Mana kịta inike inike ghaziri agha enu na ana ghara agha ndị isi mmụọ anyị anyị amaghọ ka ha si ejezi. Forgive me but let's say the truth. ndị isi mmụọ anyị onye ọbụla na-atụrụzi uche aka eme gịnị mee onweghịzi onye ma na enwere iwu ji ụmụ dibịa enweghịzi onye ma na enwere iwu ji isi mmụọ onye ọbụla na-ebizi ndụ ya ka o si sọ ya enwere akpụ mmụọ nwee ngwu mmụọ ngwu bịa na-eme gịnị na amoosu esike ike na ogboma esike ike ijekwube ngwu jee kpesara ya these are the mercenaries mmụọ ji anụ ọgụ enwere ebenebe ụzụ aha afịọ n'ebenebe na a na-akpọ gị ajọ afa all the time na a na-akpọ gị ajọ afa people always complain about you without you even doing you anything you don't do anything to them but they will always call you call you is not all about calling you in good o calling you in bad jee n'ebenebe iluo n'ebenebe ahụ beere ya akwa arịrị si a na ụzụ aha afịọ n'ebenebe these are the mercenaries mmụọ ji apụta enwere egbu no i don't want to explain deeper about this egbu because ọ bụrọ ife niile ka a na ndị kwuru okwu kwuru okwu si na aha asụ pantị n'ezi n'ezi ama so about this ebenebe i might not want to say much about ebe um, sorry about uh, egbu i might not want to say much about egbu so let's proceed arụsị names of arụsị ebe ahụ ka anyị si wee baa n'ịkọwa the mercenaries alụsị ji eje names of arụsị enwere alụsị nwoke nwee alụsị nwaanyị then n'ime alụsị nwoke na alụsị nwaanyị enwere ndị bụ di na nwunye enwere ogwugwu ogwugwu bụ alụsị nwanyị ndị Enugu steeti na-akpọ ya idei I think Enugu steeti um, um, Nsụka na Enugu steeti na-akpọ ya idei Nsụka na-akpọ ya idei anyị bụ ndị Anambra na-akpọ ya ogwugwu ndị Imo steeti I don't actually know the name ha na-akpọ ya but to make it easier alụsị nwanyị because na ogwugwu ahụ bụ mostly alụsị nwanyị enwere n'ala Igbo enwekwara mmụọ ndị ọzọ bụ nwanyị but na ogwugwu bụ the most popular alụsị nwanyị enwe so to cut it short kwa ndị Imo na ndị Abia steeti alụsị nwanyị

you understand they are all the same form of entity then that ogwugwu na nke a na-akpọ udo na-ayi ogwugwu na udo bụ di na nwunye na the same vicinity ka ha na-anọ nke nwaanyị nọdụ side a nke nwoke anọdụ side a ogwugwu na udo bụ di na nwunye and mmụọ naabọ a bụ mmụọ na-ekpe ikpe nkwụmọtọ mmụọ naabọ a ejirọ ụmụ nwadiana egwu egwu ha ejighị ụmụada egwu egwu once ị bụ nwaada whether you are married or not married ụmụ nwadiana mmụọ naabọ a ejighị ha egwu egwu na mmadụ na-anapụ gị ife n'aka jekwube udo udo ga-ekpe ụdị ikpe kpee ya ikpe nkwụmọtọ udo bụ mmụọ eji eje ọgụ dị egwu udo bụ mmụọ eji eje ọgụ dị egwu hmm? so ogwugwu na udo bụ di na nwunye ka m kwụsịdịrị ebe i think that udo i think ndị imo steeti na-akpọ ya amadịọha or so i think ndị imo steeti na-akpọ ya amadịọha then ndị abia i might not know the names you people call it over there enugu state i might not actually do know the name enugu state are calling it you understand but mmụọ ọbụla alụsị ọbụla ya na alụsị nwaanyị yi n'obodo unu marụ na ọ ya bụ alụsị ka a na-ekwu okwu ya enwere nke a na-akpọ ụlasị that ụlasị asụọ ya n'ọnụ oyibo asị na ọ god of thunder maka na o ji thunder aga o ji amụma na egbe igwe aga ụlasị ahụ is kind of a na-afụkarị ya as a powerful eh, eh, military man because na ọ na-anụ ọgụ dị egwu ọ na-ekpe ikpe nkwụmọtọ dị egwu ụlasị ahụ bụ ụlasị nwelu mmiri a na-akpọkarị alụsị nwelu mmiri ma ọ bụ akpọọ ya ngene anyị bụ ndị Anambra na-akpọ ya ụlasị some part of Anambra na-akpọ ya ngene I think Imo steeti too there o nwere one part of Imo steeti na-akpọ ya ngene Enugu steeti too ngene ka fa na-akpọ ya alụsị a bụ alụsị nwere mmiri in general ikwu ụlasị ịmara na ọ bụ alụsị nwere mmiri ka ọ bụ even na enwere mmiri a na-akpọ ụlasị then ọ bụrụ anyị bụ ụmụ dibịa ịchọọ ikwue in the other form asị gị na ọ m ee mmụọ nwere iyi ojii a na-akpọkarị ya iyi ojii ife eji akpọ ya iyi ojii bụ na ọ dị very powerful and very strong mmiri ọbụla ịfụrụ akpọrọ iyi ojii marụ na mmiri ahụ na-akpa ike marụ na ọ ya bụ ụlasị a na-ekwu okwu ya you must be very careful because when it comes to ụlasị ụlasị amaghọ na ịbụ aka ji ọfọ ọmahọ nọ ngị nwa na-efi ọmahọ na ịbụ okenye ọmahọ na ịbụ nwata emefiekwana kwụba aka gị ọtọ na ọ bụrụ na onye nọ na ya bụ arụsị ka debere onwe ya nsọ debe iwu arụsị ahụ nsọ then abịa n'ife gbasara alụsị nwegasịrị mmiri let me be straightforward with you here each alụsị each deity has his or her own river the only thing is that the river might not be visible it might be invisible mana buru ya n'obi na arụsị ọbụla nwere mmiri buru ya n'obi na arụsị ọbụla nwere mmiri the only thing pụrụ iche bụ na enwere ike enwere ndị mmiri ha na-afụ mmiri ha anya nwee ndị na-anaghị afụ mmiri ha anya that is the only difference Ụlasị mmiri nke dị visible a na-afụ mmiri ya anya bụ Ụlasị then apụa n'obodo dị iche iche enweziri mmụọ bụ mmụọ obodo ahụ ji wee biri dịka Ezemewi ma abịa na Nnewi anyị dịka Ezemewi, Edo. Ezemewi bụ mmụọ nwoke, Edo bụ mmụọ nwaanyị. Ezemewi bụ di Edo. Unu afụgo ife nji wee sị na most of these alụsị Nkisa Ogbunike okay good please if you know the names of your own alụsị please you are free to list it down

abịazịa n'obodo dị iche iche e nwere mmụọ dị iche iche obodo ji wee biri ife dịka abịa na Nnewi a ya-akpọ Ezemewi ee Ezemewi bụ number 1 alụsị Nnewi jigodo biri Nnewi nwere mmụọ na-ese ha ji wee biri ee mana anyị abịaghị ịkọ history Nnewi na Nnewi nwere three major apart from apart from every popular alụsị a na-enwe Nnewi nwere three major alụsịs ha ji wee biri but we, we won't, that is not why we are here so the major number one alụsị Nnewi ji biri bụ Ezemewi enwere Ezemewi nwee Edo Ed- Edo bụ nwunye Ezemewi you understand so ọ nya ka m ji sị gị na enwere alụsị nwoke nwee alụsị nwaanyị most of these alụsịs bụ di na nwunye only if you know the history behind your own alụsị n'obodo gị hmm? now talking about uh, other names um, enwegasịrị mmụọ ọzọ like ife dịka ududenka and haba thank you very much please so many people are listing their own you are free if you have

all these alụsịs na mmiri so ha nwere ife ha na-asọ nwee ife ha na-eri just like mmiri Ubu be anyị na Nnewi mmiri Ubu na-asọ ebunu nsọ enwere reasons for that maka ndị na-akpụ ebunu eje na mmiri ọbụla mmiri ọbụla ịfụ ha na ị kpụrụ ebunu jewe mmiri ọ bụrụ na ị bụ onye mba tupu ị ya-eje ọrụ mmiri na mba mmadụ jụọ ese mara ife mmiri ndị anwa na-asọ na ife mmiri ha na-eri ọ ya abụghị na-aga ka ị ghara ije obodo mmadụ jee mejọọ gịnị jee mejọọ ife obodo ahụ ji wee biri ọkwa na ife ndị a na-ekpata a nụkata sị na mmiri dị n'obodo mmadụ mere gịnị gbara ọsọ enwere mmiri ndị na-asọ unyi nsọ ya unyi azụ ite ee nke a na-akpọ charcoal there are so many rivers eh, ọ bụrụ so many m- mmiri na-asọ unyi nsọ mana today most people na-ebuzi i- ite unyi ite charcoal jee na mmiri jee na-asa ya na fa ji eje na mmiri abụrọkwa e luo ka e kupụtadị mmiri n'enu ana asaba ife fa chọrọ ịsa mba fa ruo fa eme gịnị fa amanye ya ma azụ charcoal ahụ ụtọ ahụ ọdụ amanye ya na mmiri these are the things ga-abụ ọ nụkata these are the reasons ga-abụ ị- ị bịa ị fụ some people ha sị gị na their village enwerozi mmiri ọ mmejọ emejọrọ mmiri ahụ mere o ji wee mee gịnị o ji wee gbaa ọsọ wee si n'obodo ahụ mee gịnị wee si n'obodo ahụ gaa obodo ọzọ so coming back we stopped at uh, the most uh, popular names of um, alusis in Igbo land Ogwugwu ọka aduo Wow. Okay, please, when you write the names, you write the name of the village. So, so onye ọbụla ọ nọ na village eh, once off with the village or malo the names because this thing is very serious there are most people that when you ask them kele afa mmiri nọ na village fa fa asị gị na fa ama hụ ụfọdụ asị gị na ha echetezi this is very serious i wonder if we don't know what we are supposed to know now then how do we teach our children

ah, God of mercy. This thing dị very important kpa so what are we trying to say here? Back to what we are saying. Ọ bụrụ na a gwa gị jekwanụ mmụọ be nna gị. Ọ bụrụ na a gwa gị jee mmụọ be nna gị. Kaba ahụ ka i jee mmụọ be nna gị. Maka na obodo ọbụla nwere ife ha na-asọ nwee ife ha na-eri. hmm? na-echukwasị ụmụ mmụọ niile gị na ha yi ife m na-akọlụ gị ife a bụ ka ị na-echukwa nke dị na be nna gị na-echukwakwa nke ikwu nne gị maka na ọ na-abụ ọsọ chụba nwatakịrị ọ naa ikwu nne ya ka ị na-echukwa nke nọ na be nna gị kaba ahụ na-eme gịnị na-echukwa nke nọ n'ikwu nne gị dịka anyị na-ekwu na before na enwere mmụọ ndị nwere visible water na nwee nke enweghị visible water ogwugwu alụsị ọbụla nwere vi- nwere mmiri that's for sure alụsị niile nwere mmiri the only thing is that most of them are not visible some of them are visible ogwugwu nwere mmiri but the mmiri is not visible udo nwere mmiri but the mmiri is not visible remember na nke anyị kpọrọ udo bụ nke ndị imo steeti na-akpọ amadioha so mgbe ya sị gị jekwu arụsị ig- nwere ijebe ịma ama ịkwa ife ọnụ na-eri ife ọnụ na-eri you can get the one of 500 naira with plastic plate ị ga-eme gịnị or nke a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ ya nwe ndị na-akpọ ya eku nwe ndị na-akpọ ya ọba nke ị ga-eji je na mmiri mmụọ ahụ mmụọ ọbụla mere gịnị nwere mmiri ogwugwu nwere invisible water udo nwere invisible water ụlasị nwere visible water mm. kedu mmụọ anọ na yes ụbụ isi ụbụ mmiri fada ụbụ agba na achụta ọdụga in otolo nnewi correct eze akọ na obi correct em agụlụ nwere mmụọ mmụọ ha nwere ebe ahụ nwere mmiri visible water too enwere so many villages nwere ụbụ be anyị nwere visible water too so na alụsị ọbụla mere gịnị nwere visible or invisible water maka mgbe ọbụla anyị asị gị jee na mmiri ogwugwu ka ị ghara ịsị na ogwugwu bụ na enweghị mmiri kwakọrọ ife eji eje na mmiri ọnụ na-eri jebe na alụsị ahụ i luo isi mmụọ ahụ na e ziri gị n'ozi gị bịakwute mmiri so mmụọ the isi mmụọ bụrụ onye ma ife ọ na-eme he knows what to do maka na mgbe ọbụla isi mmụọ nọchalụ ni- na mmụọ bicha ndụ ya nwụọ onye ọzọ take over a ga-enwe the king makers ya agụsịrị ya bụ onye na-abanye n'ọfọ mmụọ ahụ iwu gosia gosisia ya ebe ụmụ mmụọ nọ na ya bụ arụsị dị iche iche nọ the only thing na enwere ike onye mbata batara na ya bụ mmụọ might not know but ndị nwe mmụọ ma ebe nke dị so mbọsị ọbụla eziri gị ozi gị jee n'alụsị gị jee n'alụsị a nwelu mmiri ọ bụrụ na m- alụsị ahụ akpọrọ afa enweghị mmiri a na-afụ anya malụ na o nwere mmiri anaghị afụ anya nya bụ alụsị nwere i mee gịnị maka na ohimiri ada ata ata ohimiri enwe ilo kwakọrịa ibu ife ọnụ na-eri dị ka 500 naira zuru 500 naira zuru igo ife ọnụ na-eri tinye na ọ bụrụ na ọ n'eku ma ọ n'ọba ma ọ na plastic white ka i ji eje nke gị tinye were ejekwube isi alụsị ahụ i luo aka ji ọfọ ahụ knows what to do with those items i gote eze nnewi be anyị nwere osimiri that one is for sure ụlasị nwere osimiri nke a na-afụ anya ọ bụrụ na Ụlasị dị n'obodo ụnụ enweghị mmiri a na-afụ anya don't worry goro ife jebe n'alụsị ahụ na onye nọ n'alụsị ahụ knows what to do ọ ma ebe mmiri Ụlasị ahụ dị whether visible or not visible Hmm? so um, back to what we are saying enwere okwu dị mkpa m chọrọ ikwu kịta um okwu a dị ezigbo mkpa still the continuation of alụsị nwegasịrị visible water now mgbe ọbụla ị kwadoro ije mmiri ịlụ ọrụ mmiri ka itinye etu a ịlụ ọrụ mmiri hmm? mgbe mgbe enu ka wụ ana ọsa nenụ m na-asị mgbe enu mgbe enu ka wụ ana ọsa mmiri ọbụla nwere alụsị ya alụsị ị ga-afụ ụlọ alụsị ahụ nwe mmiri ahụ mana abịazie ife a na-aghasasịzi ka nkụ so mgbe ọbụla ị kwadoro ije mmiri n'ị- ị na-echu mmiri a sị gị chuo mmiri gbaa mbọ jụọ ajụjụ ka ị marụ na okwu maọbụ ụlọ alụsị ahụ nwere mmiri ahụ ọ ka na-eme exist ọ bụrụ na ọ ka na-eme exist mbọsị ahụ ị ya agbada mmiri it's either na i visit alụsị anwa first with ife ọ na-eri tupu ị gbadaba na mmiri ya na ijere ịrụ ọrụ mmiri or na i jecharụ na mmiri ahụ gbagota jebe na ya bụ alụsị it's very important okay so many people are still writing names Nwaọcha Ọraukwu fine please keep writing so that someone from your village that doesn't know will actually see this and learn as well Thank you very much for all your contributions. I love you all. so kaba ahụ tupu i jee na mmiri ịlụ ọrụ mmiri ka ị chọọ like ndị Ụbụ be anyị ndị Ụbụ be anyị I will use Ụbụ as an example onye ọbụla nọ na Nnewi ma ọ bụ n'ihi na-eje ọrụ gị gbaa mbọ fụ na i je n'alụsị anwa then n'arụsị ahụ nwe mmiri ahụ tupu ị gbadawa mmiri if ma ọ bụrụ na okwu alụsị ahụ ka na-eme exist na ọ bụrụ na o soghị n'ife ndị ụka kwasasị ma ọ bụ na i jechalụ na mmiri ahụ ga nata azụ mee gịnị jee na ya bụ alụsị mana ọ bụrụ na ị chọchago na mmiri bụ mmiri ngị nwa si na ya wee bịa ụwa na alụsị adụghọzi ife ị ga-eme bụ onye ahụ na-alụrụ gị ọrụ mmiri knows what to do ma ọ gbadaruo na mmiri ahụ because na ife njiti kọwaa nke a otu a bụ na o nwere ndị bụ na mmiri ha mmiri ha si na ya bịa ụwa na alụsị nwe the mmiri na etikpọgo ụnọ ya o nwezi onye chọziri idozi ya bụ ụlọ alụsị ahụ it won't stop you from ije na mmiri jee rụọ ọrụ mmiri the only thing bụ na the person to anchor your ọrụ mmiri knows what to do ọ bụrọ ya nwa ka m ga-abịa kọọ ebe a the person knows what to do ma ọ bụrụ na ụnụ gbadaruo n'ihu mmiri ahụ nke a wee bụrụ ọzọ dị ka nwanne ya mm. ife ọzọ na-eso nwanne ya bụ mm, ka anyị kwugene na okwu maka na ndị be anyị sị na ọ na-abụkwanụ alụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala o nwere alụ gbara ahọ na-achọ ịbụ omenala

ya bụ ife abụrụgo alụ gbara ahọ mm, were achọzi ịghọ omenala maka na ndị be anyị sị na alụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala alụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala alụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala maka ụmụnne anyị ndị ọ ga-abụ ezie ozi ha jee na arụsị dị na be nna ha ka ha jee nye alụsị ahụ oke maọbụ ha jee n'alụsị ikwu nne ha ka ha jee nye alụsị ahụ oke na alụsị ahụ na-ana ha oke n'aka dibịa ewee sịzia gị wetara ya ngwongwo ahụ ị ya-eji jekwu alụsị na be ya bụ dibịa na ị ga-anọ na be di- ya bụ dibịa wee mee gịnị wee kpọọ alụsị ahụ oku nye ya oke uche gị dịkwa ya ọ bụrụ ndị sụrụ ọnụ oyibo asị gị be careful be very careful maka na arụsị ọbụla nọ n'obodo nwere nwere family or lineage ọ bụ ha na-ebu ọfọ ya bụ arụsị you all will bear me witness na arụsị nọ n'obodo na enwere the lineage enweghị enweghị ikike imetụ ya bụ ọfọ aka in their entire life kedu ka ọ ga how come a dibịa nọzi outside your village or your community or not even your the same the same uh, uh, whatever with you not even the same language with you ga-esizi nọrọ na be ya kpọzie alụsị sị ya bịa rie oke ya bụ ife nwekwa ka ọ dị nya bụ alụ alụ agbaana ahọ ghọọ ịghọzie omenala ụmụ dibịa na-elizi ọcha acha si we- weta ọcha ha acha si weta mgbe ọbụla agbaalụ gị afa sị gị jee n'alụsị be nna gị maọwa alụsị ikwu nne nwanne m mee gịnị were ụkwụ gị naabọ ọ bụrụ na ị yaha eje nwụzi nye mmadụ na dibịa ahụ afụka gị n'anya the dibịa should go there by your by himself to represent you not staying in his own house ọ kpọọ alụsị be nna gị maọwa alụsị ikwu nne ya sị ya bịa lie oke ka anyị hapụzie na imeghe ahụ ife azụ sometimes some people na-asị na ndị dibịa anapụrụ ha ego this ndị dibịa anapụrụ ha ego that sometimes the problem is even from you people because na ọ bụrụ na inyehọ dibia na ịkwadohọ dibia such thing dibia will not manye gị aka n'akpa welu gị ego gị dị n'akpa gị there are some s- certain things ọ ga-abụ dibia gwa gị ị sị ka i chee ya eche alụsị nọ n'obodo gị ka ị ma na enwere a particular family na-ebu ọfọ alụsị ahụ enwere a particular kindred a particular lineage ọfọ ahụ nọ n'aka kedụzi ka dibịa gị na ya naabọ esiha ofu obodo gị na ya naabọ esiha ofu ụmụnna ya esi gwa gị gị bịa na ọ ga-anọ na be ya kpọọ mmụọ oku ọ bịa rie how possible ka ọ dị nya bụ ife na-agba m anya mmiri na dibịa ahụ afụka gị n'anya the highest thing ọ ga-emerụ gị bụ ọ bụrụ na ị nọhọ nso o mee gịnị o se- i sendiere ya ego o jeelu gị nya bụ ije that is the highest thing dibịa nwa ga-emerụ gị mana dibịa ịsịzị gị gị weta ya na ya ga-anọ na bie wee mee ya uche gị dịkwa ya what of ọ bụrụ na mmụọ mmụọ aka ogheri so because ụnụ aka amabela na aka ogheri na-esokwu mmụọ aka ogheri na-eso mmụọ because ọ bụrụ na mmụọ emebiri emebi mmụọ emetọrọ emetọ akpụghọrọ ya arụ ekpochighọrọ ya onunu ejighọrọ ya aka ogheri dibịa nọrụ be ya kpọọ ya oku bịa nya bịa rie oke oke ị na-enye ya ya bụ mmụọ bịaba ọ kpọkọrọ ụmụ aka ogheri si enu wee bịa bịa rie oke ọ ụdị aja ka ọ ya-abụ ị chụchaa mmụọ kpọrọ aka ogheri bịa richaa ọlụ gị niile a na-ada aka ogheri aka ogheri kama ọlụ gị ya ọlụ ahụ ị lụrụ ya edofọ gị ahụ ọ bụrụ okwu na ụka nyelu gị ife dibịa na-achọ bụ akpịa nke ya aba akpịa ọrụ ọ lụrụ gị lụọ ọrụ ọ rụhọ ọ gbasahọrọ ya mgbe ọbụla eziri gị ozi naba na be nna gị jee nye mmụọ jee nye alụsị so so be nna gị jee nye alụsị si ikwu nne gị jee na in as much as na enwere mmụọ na enwere somebody nọ as the ọfọ bearer of that alụsị go there I will use one example for you people otu ị nọ kịta gị bụ onye na-ene m anya ị nọ na mụnwa nọdụ eji m gị ụgwọ ya bụrụ nnọọ mụnwa ji gị ụgwọ eji m gị ụgwọ mụnwa ji gị ụgwọ ka anyị were ya eji m gị ụgwọ 100 naira i wee jee na-echi ichi m na-eripọtụ m n'aka ndị mmadụ na m bịa kwụọ gị ụgwọ okay finally I decided to ịkwụ gị the ụgwọ m weluzie ego anwa jewe ebe okeke sị ya na ụgwọ ahụ m ji gị ka m bịara ịkwụ ya how does it sound aka m kwụọna gị ụgwọ ahụ m ji gị ife ị ga-agwa m bụ na ị marọ onye bụ okeke na m kwụọ gị ụgwọ is just a typical example ngịnwa ije be dibịa ka ọ nọlụ bie kpọọlụ gị alụsị nọ be gị oku na ya bịa rie it doesn't make sense ofu problem anyị bụ ụmụ afọ igbo na-efesi bụ na we don't do research we don't ask questions ịmalụ ife dibịa ahụ na-eri ị mahụ ife dibịa ahụ na-asọ ị mahụ na ife dibịa ahụ na-eri ọ ife mmụọ ahụ nọ be nna gị na-asọ nsọ ị mahụ na ife dibịa ahụ na-eri ọ ife mmụọ ahụ nọ n'ikwu nne gị na-asọ nsọ ọ ife mmụọ ahụ so gị wee bịa ụwa na-asọ nsọ ọ bụrọ ife niile ka dibịa ya emeelụ gị dibịa ya achụrụ gị aja rụọrụ gị ọrụ mmụọ but when it comes to ije nye alụsị nọ be nna gị oke go there by go there jebe na alụsị ahụ enyezina dibịa ka ọ nọrọ na bie meelu gị ya the highest miracle dibịa ga-emeelu gị bụ ịnata gị ego gokọrọ ife ahụ mmụọ na-ana gị jebe na nya bụ alụsị be nna gị maọbụ na nya bụ alụsị ikwu nne gị je mee gịnị je representịa gị there that is the highest miracle the dibịa ya emeelu gị we should be able to know our rights okay back to ọ bụrụ na o nwere onye jụrụ m ajụjụ ka m zaa ya ajụjụ a before m echefuo ya ọ sị na nwanne nna ha mee gịnị na nwanne nna ha mebiri chi ha kee ka ha ya esi mee ya install nọmba wan ọ bụrụ na nwanne nna gị mebiri chi gị ife izizi ị ga-emegodo bụ na ị ya-eje mee gịnị jee kpụọ alụ na ya bụ chi gị ahụ maka mmetọ ahụ emetọ ya ịkpụọ alụ na chi gị ahụ i mee gịnị ikpochie onunu ikpochieli onunu na chi gị ahụ ka ị na-akpụ arụ ahụ ka ị na-akpụchapụ mmetọ emetọrọ ya because na ịmarọ ụdị ife eji wee jee mee gịnị ịmahụ na o nwere nsi na aja o bu n'aka wee jee mee gịnị wee mebie nya bụ ife whichever one ọ bụ in as much as na-emetọ gị eme gịnị ị gbaa mbọ jee ebe ahụ jee kpụọ arụ na chi gị ahụ ịkpụọ arụ ekpochie onunu eze ya iwe eze ya iwe i wee mee gịnị i wee kpọgharịkwazie chi gị ahụ oku dozigharịa ya this is what you will do ka ị na-eze ya iwe ahụ ka ị na-eze chi gị ahụ iwe ahụ ị na-akọwara ya na ọ bụọkwa ngị mee ee ọ bụrụ na iwe webe ya nya ewesakwana gị nya jee chọọ onye metọrọ ya ka o mee gịnị ka o wesa ya ọnụma ya you understand idozigharịazia chi gị gbugharịarị ya anụ now I believe I've answered your question ife m ji chọọ ka m zaa gị ya bụ because I might forget then back to alụsị ndị emebiri emebi n'ana Igbo how do you reinstall it back because most of us here emebichago alụsị dị na be nna anyị hmm? alụsị bụ alụsị mmụọ bụ mmụọ whether ma ọ ndị ichie whether ma alụsị ji obodo unu whether ma akwali ọmụmụ this that and that alụsị bụ alụsị mmụọ bụ mmụọ mana ka anyị kwugodu maka alụsị before anyị nwezie obere ohere anyị nwezie ike kwutu maka ndị ichie ka anyị esi dozigharị ndị ichie ma ọ ka anyị esi dozigharị akwari ọmụmụ ma ọ ka anyị esi dozigharịzi ndị ọzọ mana ka anyị kwutọpụgodu maka topic anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa ọ bụrụzie na ohere adụghọzi ee mbọsị ọzọ anyị kwụsịkwa ebe anyị anyị bidokwa ebe anyị kwụsị maka na nkụzi ka na-abịa abịa unu echefukwana na m kwuru okwu maka my new page you understand please do me a favor to follow the page share the page i beg you with mmụọ ọbụla gị na ya so I beg you with mmụọ ọbụla gị na ya so please go and join my new page share it invite your friends even your enemies no problem invite them oh no problem invite your dogs nkịta ife ọbụla invite them so back to what we are saying eh? how do we reinstall our deities back ma ọ bụrụ ndị emebichegoro mmụọ ha number one bụ na ife emebiri bụ ife a na-afụ anya na mmụọ ka nọ ebe ọ nọ ife emebiri bụ ife a na-afụ anya ụnọ alụọrụ ndị mmụọ ma ọ bụ statue eji wee dọtụdo mmụọ ọ ya bụ ife ha mebiri na mmụọ ka nọ ebe ọ nọ o nwerọ onye mebiri mmụọ so ka ị ga-esi wee dozigharị ya bụ mmụọ bụ ị ga-esi wee dozigharị ya bụ mmụọ bụ nke izizi obodo ya ekwekọrịta na a chọrọ ime gịnị na a ya edozigharị mmụọ a obodo ya ekwekọrịta ya ezuo mee gịnị kwekọrịta na a chọrọ ime gịnị idozi mmụọ ahụ Mm, ndị okenye ya eme gịnị ya atụọrọ ya agba akpụọ alụ achọta onye ma ife ọ na-akpụ n'alụ maka na ife na-akpụzi alụ ka nkụ kịta mana onye kpụrụ nke nke nke akpọrọ alụ maka na enwere ịkpụ alụ nwee ịkpụ alụ ha kazi nkụ kịta so whichever one achọta onye bụ onye ma ka esi akpụ alụ mm? achọta onye ma ka esi akpụ alụ ọ kpụgodo alụ na nya bụ ebe ahụ e- ewepụtazi a ga-efibegharị ya bụ mmụọ ọ kpụọ alụ ekpochie onunu chetakwanụ na mgbe m kwuru maka okwu okay na my new page there is a video i'm going to post that that new page the video about ịkpụ alụ and ikpochi onunu there i talked about different types of ikpochi onunu and the items ekwesịrị use na each one of them because a bịa kpọọ ikpochi onunu so many people eche na ikpochi onunu bụ ikpochi ikpochi onunu is just a general name enwe different types of ikpochi onunu then na each type of ikpochi onunu enwe different ọ bụrọ item nke a ka eji eme item eji rụ na nke a ka eji arụ na nke a ọ bụghị nke eji kpochi n'ụnọ ka eji ekpochi n'ajọ ọfịa ọ bụghị nke eji kpochi n'ajọ ọfịa ka eji ekpochi na obi mmụọ nke ọbụla nwere nke ya o nwere nke ọ ga-abụ i were kpochie onunu n'ụnọ onye nsogbu so ọ bụrụ na akpụọ arụ na nya bụ obi mmụọ ekpochie onunu ekpochie onunu na-eze ya iwe gbaa ya mgbakwa na mgbanwe kụọ ya ụnyọ ewee mee gịnị ewee tụwazie na mgbe ahụ ka a ya akpọzi different dibias na-agba afa afa dị iche iche ha agbaba afa jụba nya bụ alụsị ife ọ chọrọ ka emeeli ya you don't just wake up one day sị na ị na-edozigharị obi mmụọ ị ga-ebugodo ụzọ kpụọ alụ na nya bụ obi mmụọ ekpochieri onunu agba ya mgbakwa na mgbanwe eze ya iwe ife ahụ eji gba ya mgbakwa ma mgbanwe wụ maka ndị o tinyegoro aka n'ahụ mgbe ọ nọ na-akpagharị na-enye nsogbu ewee kpọtazie dibịa dị iche iche ebe dibịa naabọ ịtọ ịnọ agbaba afa jụba nya bụ alụsị ife ọ chọrọ ka emeere ya kedu etu ọ chọrọ kedu ife ọ chọrọ ka enye ya ka o wee nachiatakwa n'ụdị ya kedu ife ọ chọọ ka emeeli ya kedu ka o si chọọ ka esi mee ya o nwere nke ọ ya abụ okwu o nwere ike kwuo si nye ya ofu efi ma ọ wụ efi naabọ kedu aja a ya achụpụrụ gị ka aka wee nyọ ka ị wee wetunata ife ịchọ these are the things enwere usoro esi eme ife um, the difference between chi and onye ụwa okay no no no no i can't we, i will answer your question much later much later

jegodu kpụọ alụ na that mmụọ kpochie onunu eze mmụọ ahụ iwe ọ bụkwanye ya eji aka ekpọ ya chọọ onye nri ya akpụọ alụ then ekpochielu the mmụọ onunu zee iwe buo ibu aja ana mee mgbakwa na mgbanwe then ọ kpọzie dibịa ebe ịbụọ ma ọ wụ ịtọ ka aka ya ha ya anọ na the mmụọ gbaa afa ife ọ ya eji kpọzuo dibịa ịbụọ ma ọ wụ ịtọ ma ọ wụ ịnọ because o nwere nke onye nke a ya afụ onye nke a yaha afụ nwee nke onye nke a afụha onye ọzọ ya afụ ha agbaa afa jụọ mmụọ ahụ kedu ife ọ chọọ ka enye ya ka o wee nọzirikwa n'obie ka ọ hapụzi inye nwanne gị nwoke ahụ nsogbu